Tá fáilte romhaibh chuig clár eile de chuid na sraithe seo Deiseanna Duitse. Is mise Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais le Coláiste na hÉireann Gaelchultúr, agus is mise a bheas ag cur na gceisteanna ar aíonna an eagráin seo, Fionnuala Murphy ó Údarás Craolacháin na hÉireann agus Róisín Ní Bhaoill atá ag obair mar Léitheoir Profaí in Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh i Lucsamburg. Tá fáilte romhaibh beirt chuig an chlár. Go raibh maith agat. An sprioc atá leis na cláracha seo mar atá a fhios agaibhse a bhíonn ag féachaint orthu go rialta, ná an pobal a chur ar an eolas faoi na deiseanna fostaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge agus daoine a spreagadh le feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga chun gur féidir leo na deiseanna sin a thapú. I ngach clár, labhraím féin nó mo chomhghleacaí Derek O'Brien le duine atá ag obair i bpost ina bhfuil an bhéim ar an teanga scríofa agus ar chruinneas gramadaí agus bímid ag súil go spreagfaidh an méid a bhíonn le rá

Bhuel, tá mé ag obair anseo anois le dhá bhliain agus trí mhí agus tá mé ina léitheoir profaí nó eagarthóir teanga agus is mé an t-aon duine atá ar an foireann Ghaeilge agus mar sin bíonn agam na doiciméid uilig a thagann isteach i nGaeilge, bíonn agam iad a phrofléitheoireacht agus bíonn agam ansin, braitheann sé, bíonn agam a bheith ag déileáil le foilseacháin dhlíthiúil agus foilseacháin ghinearálta. Bíonn agam bhuel, bíonn agam feabhas a chur orthu agus iad a dhéanamh níos soiléire. Ní thig liom mórathruithe a dhéanamh orthu, go háirithe ar foilseacháin dhlíthiúil agus sea.
Agus tá tú dhá bhliain agus trí mhí. Trí mhí ansin. Agus tú féin a Fhionnuala, cén post go díreach atá agat ins an Údarás Craolacháin?
Bhuel tá an-chuid feidhmeanna ag an BAI, mar shampla seirbhísí raidió agus teilifíse a cheadúnú, cóid agus rialacha craolacháin a leagan amach, monatóireacht a dhéanamh ar chraoltóirí chun a fháil amach an bhfuil siad ag cloí leis na cóid agus na rialacháin sin agus lena gconarthaí craolacháin. plé le gearáin ón bpobal maidir le hábhar craolta agus maoiniú earnála a sholáthar agus a dheonú. So reachtálann an BAI roinnt scéimeanna maoinithe agus baineann a lán de mo chuid oibre leis an taobh sin den BAI. Sure. Cuireann an BAI maoiniú ar fáil don earnáil chraolacháin chun taighde a dhéanamh mar shampla agus chun oiliúint a chur ar fáil, cúrsaí nó traenáil do dhaoine atá ag obair sna stáisiúin, imeachtaí inar féidir le daoine naisc oibre a chruthú agus a fhorbairt. So oibrím sa réimse sin agus oibrím freisin ar an scéim Fuaime agus Físe. Is scéim é sin a chuidíonn le craoltóirí cláir nua raidió agus teilifíse a a dhéanamh. So, you know, nuair a íocann an phobal as an gceadúnas teilifíse gach bhliain, tugtar cuid den táille sin don BAI agus reachtálann muid an scéim Fuaime agus Físe. Cuireann stáisiúin nó léiritheoirí iarratas isteach ar mhaoiniú faoin scéim sin chun cláir a dhéanamh agus craoltar na cláir nua sin. So, sa bhealach seo, cuireann an rialtas tacaíocht ar fáil d'earnáil chraolacháin na hÉireann. Sea, agus mbíonn mórán deis agatsa mar sin a bheith ag úsáid na Gaeilge i do phost. Ba cheart dom díreach a rá, b'fhéidir, rinne Róisín agus Fionnuala beirt Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán le Coláiste na hÉireann, Gaelchultúr. Fionnuala in 2018, Nuala in 2018 agus Róisín in 2015. So mbíonn deis agat féin, a Nuala, bheith ag plé le craoltóirí Gaeilge mar sin i do phost?
Yeah, like táim i mo bhall d'fhoireann Gaeilge an BAI. Is comhlacht poiblí muid agus dá bharr sin tá dualgas orainn plé le custaiméirí trí mheán na Gaeilge you know, má tá an tseirbhís sin á lorg ag aon duine. So tá roinnt páirtithe leasmhara againn ar mhaith leo a ngnó a dhéanamh as Gaeilge, Raidió na Life mar shampla agus Raidió Rí-Rá. Is craoltóirí Gaeilge iad agus is maith leo plé linn trí mheán na Gaeilge agus conradh á dhéanamh acu nó nuair a mbíonn, you know, cumarsáid gnó á dhéanamh acu leis an BAI. Agus pléimid le TG4 agus le comhlachtaí léiriúcháin, you know, a chuireann cláir Gaeilge ar fáil. So Sure. sa cás sin, just déanaimid ar, ar ndícheall dul i dteagmháil leis na daoine sin, Sin go hiontach.
you know, trí, yeah, trí Gaeilge, trí mheán na Agus Gaeilge. um, nuair a thosaigh tú sa- ar an obair sin ar dús, raibh sé dúshlánach mar sin um, ó thaobh na teanga de bheith bheith plé le, eh, le, le drámanna, b'fhéidir cainteoirí dúchais i gConamara, cur i gcás.

Agus an dóigh leat, is buntáiste é mar sin duit féin an Ghaeilge a bheith agat agus líofacht a bheith agat. Cruthaíonn sé deiseanna breise duit, b'fhéidir?
Yeah, I mean like umm is maith liom plé le daoine trí Ghaeilge umm like tá sé like roinnt bheag dúshlánach ach tá gá ann sa BAI umm you know umm daoine a chur ar fáil a you know a mbíonn an Ghaeilge acu so like, yeah, tá buntáiste agam like, toisc go bhfuil an Ghaeilge agam, b'fhéidir. Yeah, cinnte.
Um, agus go díreach ba mhaith liom b'fhéidir díriú ar chúrsaí oideachais, mar sin um, tá cúlra an-spéisiúil agat féin, a Róisín, ó thaobh oideachais de. Uh, Fuair tú cuid de do oideachais, uh, mar shampla, uh, sa tSeapáin.
Fuair Rinne mé céim Máistreachta agus céim Dochtúra sa Seapáin in Ollscoil Nagoya um in Forbairt Idirnáisiúnta. Tá sé mo bhunchéim agam san Oideachas agus cáilíocht múinteoir bunscoile agam. Ghlac mé sos gairme agus bhí mé ag taisteal agus nuair a bhí mé sa Seapáin thoisigh mé ag freastal ar ranganna Seapáinis agus ansin bhí mé ag iarraidh feabhas a chur ar mo theanga agus tháinig mé ar chúrsa a raibh suim agam ann agus rinne mé an scrúdú iontrála agus fuair mé scoláireacht agus d'fhan mé ansin. Yeah, agus um, go díreach, an raibh, raibh tú um, ag scríobh mar sin, ar scríobh tú tráchtas uh, den PhD, ar scríobh tú Ó, scríobh mé i mBéarla, scríobh mé i mBéarla, yeah, Aha. yeah. Yeah. Ach d'éirigh leat mar sin héin uh, caighdeán maith Seapáinis a bhaint amach.
d'éirigh liom mar b'éigean domh scrúdú iontrála fá choinne an cúrsa Máistreachta b'éigean domh pas a fháil ansin so bhuel bhí sprioc agam agus ansin nuair a fuair mé isteach sa gcúrsa chuaigh mo caighdeán síos rud beag. mar Sure. ní raibh sé eh, yeah, chomh riachtanach sin eh, a Tuigim. scríobh mar bhí mé ag dul a dhéanamh chuid is mó den ru- mo An Bhéarla. tráchtas i mBéarla. An Bhéarla, yeah. Go háirithe céim dochtúra. Eh, Aha. Céim mháistreachta bhí ranganna againn sa Seapáinis Aha. a bhí Ag- cúis mhór, yeah.
Hmm. Agus ansin ó uh, tú héine a Nuala um, tá suim agat sna seanteangacha mar a déarfá uh, Laidin agus Sean-Ghréigis inis duinn faoi sin. Umm just nuair a bhí mé ar scoil bhí spéis agam i teangacha i gcónaí. Rinne mé Laidin mar ábhar ar scoil agus just umm chuaigh mé ag obair tar éis dom an mheánscoil a fhágáil ach d'fhill mé chun oideachais arís mar mhac léinn aibí agus mé sna tríochaidí agus eh rinne mé céim sa Laidin agus Sean-Ghréigis i gColáiste na Tríonóide ag an am sin. Umm yeah tá tá suim agam. dteangacha mar sin.
Agus tá roinnt Iodáilis agat chomh maith agus, bhuel, tá roinnt Iodáilis agus Fraincis agat, an bhfuil, nó bhuel? Just, yeah, nuair a bhím ar mo laethanta saora just ba mhaith liom bheith ag caint, you know, sa teanga, you know, in an tír ina mbím.
Agus ansin, an síleann tú gur buntáiste a bhí ann go bhfuil tuiscint níos fearr agat ar struchtúr teangacha i gcoitinne mar gheall ar an chéim sin a rinne tú sa tSean-Ghréigis agus sa Laidin. Yeah, tá rialacha deacra sa Laidin agus sa Ghréigis, so is buntáiste é ó thaobh, you know, nuair a bhí mé ag foghlaim Gaeilge,

Eh, bhuel, ar dtús thosaigh mé mar mhúinteoir bunscoile agus rinne mé sin ar feadh trí bliana. Agus ansin nuair a chuaigh mé go dtí na Seapáine ar tús bhí mé ag múineadh Béarla agus ansin nuair a bhí mé ag déanamh mo chéim dochtúra bhí mé mar léachtóir in cúpla ollscoile. Agus ansin nuair a bhí an céim dochtúra críochnaithe agam bhí mé, d'fhan mé cúpla bliain sa Seapáin ag léachtóireacht.

agus ansin nuair a bhí mé ag déanamh cúrsa fuair mé deis tréimhse oiliúna stagiaire a dhéanamh in Aonad na Gaeilge sa Choimisiún. So d'éirigh mé as mo phost agus chuaigh mé amach ansin ar feadh cúig mhí. Agus ansin chuir mé isteach ar an post seo in Oifig na bhFoilseachán agus d'éirigh liom. Sea.
Agus raibh an Cén próiseas a bhí i gceist nuair a bhí, nuair a chuir tú isteach ar an phost, an raibh scrúdú le déanamh nó cad é a bhí le déanamh agat? Bhí,
bhí, tugadh, nuair a chuir mé isteach m'iarratas i mí Eanáir agus ansin i mí Aibreáin fuair mé cuireadh a theacht chun scrúdú a dhéanamh i mBaile Átha Cliath. in oifig an Choimisiúin agus bhí thart fá chúig chloigeann déag a rinne an scrúdú agus ansin d'éirigh liom agus ansin chuir siad faoi agallamh mé ar an ghuthán agus ansin bhí siad bhí siad ag iarraidh mé a theacht faoi dheifre mar an profléitheoir Gaeilge a bhí ansin bhí sí ag fágáilt agus bhí siad ag iarraidh orm traenáil mar is ceart a fháil so mar sin gheall siad conradh sealadach domh ach ní dheachaigh mé amach ar dtús ar an chonradh sealadach chuaigh mé amach mar intérimaire agus sin mar gheall ar an maorlathas uilig. Tá an próiseas san Aontas Eorpach iontach fadálach agus iontach casta agus d'fhostaigh gníomhaireacht fostaíochta mé agus chuir siad ag obair mé sa Choimisiún. Sin an dóigh ar oibrigh sé. Ghlac sé chóir a bheith bliain mo chonradh sealadach a fháil mar bhí an próiseas chomh casta sin. B'éigean domh lear mór foirmeacha a líonadh isteach. B'éigean domh na teastais uilig do na cáilíochtaí uilig le bheith agam a dheimhniú. B'éigean domh na poist uilig a bhí agam, teastais is deimhniúcháin a fháil, agus bhí sin rud beag deacair domhsa, mar bhí agam, bhí postanna agam, Japan agus áiteanna agus b'éigean domh ag gabháil ansin faoi scrúdú leighis agus b'éigean domh go raibh scrúdú eile ó na Gardaí vetting agus rudaí mar sin. So iontach fada. An mbeadh sé chomh tá sé casta. An mbeadh sé chomh casta leis an Epso? Tá sé sin fíor leis na conraí buana, tá siad sin i bhfad níos casta agus níos fada. Agus mar a bhí muid ag rá ar an chlár seo cheana féin, tá sé níos fearr b'fhéidir conradh sealadach a fháil ar dtús, ar feadh cúpla bliain, cur le do scileanna teanga agus ansin cur isteach ar chomórtas EPSO, do phost buan, agus bhfuil an sprioc sin agatsa tú féin, Róisín? Tá, tá mé ag freastáil anois ar rangannaí Fraincise, tá mé ábalta freastáil ar ceithre huair a chloig sa tseachtain i rith am oibre agus ní raibh comórtas Epso acu do phrofléitheoirí ó bhí 2009 ann agus tá siad ag smaoitiú b'fhéidir Epso, comórtas Epso a reachtáil amach anseo. Yeah, cinnte agus um, sa dioplóma iarchéime uh, san aistriúchán atá againn féin i gColáiste na hÉireann Gaelchultúr bíonn

i bpáirt agat féin agus ag Róisín. Tá sibh i ndiaidh cineál gairmeacha difriúil a thriail. Tá daoine ann agus baineann siad céim amach agus fanann siad sa phost céanna ar feadh 30 bliain, 40 bliain ach níl sé sin fíor fútsa ach oiread, a Fhionnuala, bhí tú ag obair ar scoil mar shampla ar feadh tréimhse. Bhí, bhuel actually ó thaobh oibre just bím i gcónaí ag athrú treo. Thosaigh mé amach mar ríomhchláraitheoir agus chaith mé cúig bliana sa ghairm sin. Ansin d'oibrigh mé mar aisteoir ar feadh tamall fada. Thosaigh mé amach le Team Theatre, comántas compántas drámaíochta a chruthaigh drámaí le haghaidh daltaí scoile ab ea é agus just gr grúpa aisteoirí ag taisteal ar fud na tíre, you know, ag cur seóanna ar siúl i scoileanna ar fud na háite. Bhainimis áit amach agus just D'osclaímís doirse na veain agus thógaimís an seit amach, chuirimis suas é, dhéanaimís dráma agus ceardlann leis na páistí agus ansin isteach linn sa veain arís ag bualadh bóthair chuig an chéad bhaile eile. Just chaith mé bliain go leith ag obair le Team. Sure. Just Ba iontach an saol é sin, just rinne mé cairde maithe sa phost sin, m'fhear céile san áireamh, bhuail mé leis sa phost sin. Ina dhiaidh sin fuair mé obair le compántais éagsúla, le Amharclann na Mainistreach, Druid, Field Day, Fishamble agus a leithéid, agus just fuair mé páirteanna i neart scannán agus clár teilifíse chomh maith. so just like déanaim píosa beag den obair sin fós ó am go ham ach just d'éirigh mé bréan den saol athraitheach like just laethanta thuas agus thíos agus just ní mo phríomhshlí bheatha é a thuilleadh ach um, um, you know, tá mo phríomhphost sa BAI ach mm. Tá an ceart agat, chaith mé tamall ag obair mar mhúinteoir sa seomra ranga agus mar Yeah. mhúinteoir acmhainne freisin. So, Yeah, cinnte. Yeah.
Agus um, an molfá an cineál sin cur chuige do dhaoine eile, abair, duine óg ar bith nó duine ar bith atá ag éisteacht uh, le seo, an molfá do dhaoine uh, triail a bhaint as rudaí difriúla, bhfuil bhfuil aiféala ort nó bhfuil bhfuil áthas ort go ndearna tú é sin?
go ndearna mé an obair mar mhúinteoir. Bhuel, rudaí éagsúla, gur bhain tú triail as rudaí difriúla. Tá sé, tá sé suimiúil, you know, just níl a fhios agam cén fáth a bhfuilim ag athrú rudaí, you know, ó am go chéile, just b'fhéidir, you know, just sin mise, like, níl a fhios agam, but like, it's, is suimiúil an saol é, you know, mar sin. Cinnte, Yeah, is cinnte go bhfuil sé deacair slí bheatha a bhaint amach mar aisteoir agus tá éiginnteacht agus easpa cinnteachta ag baint leis cinnte sin sin an deacracht is mó. Agus ar ndóigh ansin tá tú féin lonnaithe anois le dhá bhliain agus trí mhí agus cúpla lá i Lucsamburg agus an maith leat bíonn daoine ag rá go minic b'fhearr liom a bheith sa Bhruiséil B'fhearr liom an chathair sin ná Lucsamburg. Ach an dtaitníonn Lucsamburg leatsa mar áit chónaithe? Ó, taitníonn sé go mór liom. Tá cathair bheag ann ach tá sé beo bríomhar. Tá sé furast fáil ó áit go háit. Is féidir leat siúl achan áit agus is maith liom sin. Tá an dúlra galánta timpeall na cathrach. Tá léar mór siúlóidí a dtig leat a dhéanamh fríd na coillte. Tá cuid mhór eachtránaigh, is cathair ilchultúrtha é, tá cuid mhór, leath den daonra is eachtránaigh ann, tá léar rudaí le déanamh, tá léar bialanna deasa agus tithe tábhairne. I rith an tsamhraidh bíonn aimsir galánta againn, bíonn léar mór rudaí amuigh faoin aer. Mar shampla, i rith an tsamhraidh ansin bhí pictiúrlann acu faoin aer agus bhí sin ar feadh míosa agus bhí sé saor in aisce Bíonn ceolchoirmeacha saor in aisce, bíonn léar rudaí ag gabháil. Faoi láthair tá aonach siamsaíochta ann, bíonn sé acu achan bhliain ó bhí 13 sa 4 agus bíonn atmaisféar deas ann. Agus ansin tá tú i gcroí na hEorpa agus tá

blianta san Áis agus níor fhaca mé léar mór de Mhór-Roinn na hEorpa so tá mé ag tapú an deis. Tá an caighdeán maireachtáil iontach ard anseo, tá sé daor ach tá an tuarastal maith agus má síleann tú go bhfuil an cíos ró-ard, tá léar daoine, tá siad ina chónaí sa Ghearmáin ná sa Fhrainc ná sa Bheilg agus tagann siad isteach ag obair.

Tá ó thaobh a reachtaí na doiciméid reachtaíochta, tá sin leadránach go maith, ach na foilseacháin ghinearálta, tá mise ag foghlaim cuid mhór uathu mar bíonn cuid iontu stíleanna galánta, feiceann tú nathanna cainte galánta agus nathanna scríofa agus téarmaí deasa. So an rud a nímse ná glacaim, tá leabhar nótaí agam agus glacaim síos, bhfuil a fhios agat, so tá mé ag foghlaim cuid mhór Sea. Ehm ba mhaith liom bheith or maith anseo a bheith i mo mo ais- aistritheoir agus mar sin tá mé bhfuil a fhios agat ag iarraidh feabhas a chur orm féin an t-am uilig. A Sea. a níl sé n- níl sé eh, leadránach mar tá léar cineál oibre caithfidh tú dhéanamh. Eh Mhm. caithfidh tú bheith eh corruair bíonn againn aistriúchán a dhéanamh fosta b'fhéidir rudaí faoin an suíomh gréasáin. Sea. Eh bímid ag obair ar an treoir stíle fosta. Tá treoir stíle idirinstitiúideach againn agus bíonn mé ag obair leis na haistritheoirí ó na hinstitiúidí eile. So tá sin breá suimiúil. So ní dhéanaim go bhfuil sé leadránach ar chor ar bith. Yeah, tá neart éagsúlacht ansin agus yeah, so mholfá do dhuine mar sin, daoine in Éirinn a bhfuil agus yeah, agus an rud maith fá dtaobh de, níl an tríú teanga de dhíth.
Cinnte. Nuair a thagann tú isteach ar chonradh sealadach níl an tríú teanga de dhíth, ach ansin beidh deis agat tú féin ag ceithre uair an chloig sa tseachtain. Yes, tá an deis sin ann cur le do scileanna teanga. Yes, sin go hiontach go bhfuil tú ag baint sult as mar sin agus go bhfuil tú ann le cúpla bliain agus go mbeidh tú ann tamall eile. Bhuel, a Nuala, go dtí a raibh, Bhfuil deiseanna, an dtagann deiseanna fostaíochta chun cinn insan Údarás Craolacháin, sa BAI, ó am go chéile. An mbíonn earcú, mbíonn sibh ag earcú daoine nó em bhfuil deiseanna ar bith ann? Em tá deiseanna ann but it's em just you know is comhlacht beag é agus fanann daoine em ar feadh tamall fada but ó ham go ham bíonn post you know poist ar fáil. Agus an dóigh leat gur buntáiste a bheadh ann do dhuine a bheadh ag cur isteach ar phost leis an BAI Gaeilge a bheith aige nó aici? Yeah, ba bhuntáiste é, ceapaim, i mo thuairim féin. Just tá gá le daoine a bheith ann you know a mbíonn Gaeilge acu just because pléimid le Gaeilge ar bhonn laethúil.
Cinnte. Is iontach an rud é go bhfuil grúpa ann, go bhfuil cuid den fhoireann atá ábalta seirbhís a chur ar fáil trí Ghaeilge, sin sin go hiontach ar fad. Agus go díreach ceist amháin eile sula scaoilfidh mé libh, bhuel, tá tú féin ag rá ansin, tá tú ag cur le do scileanna teanga agus, bhuel, agus tá dochtúireacht agat, bhfuil tusa críochnaithe mar sin leis an fhoghlaim, bhfuil go leor foghlamtha agat nó bhfuil spriocanna eile agat ó thaobh foghlama de?
Tá spriocanna eile, ba mhaith liom caighdeán níos airde a bhaint amach sa Ghaeilge, níl mé sásta go fóill, agus sa Fhraincis fosta tá mé ag iarraidh just díriú isteach anois ar theangacha.
Sea, sin an sprioc atá agat agus tú fhéin a Nuala, cén, cén, bhfuil sprioc ar bith agat ó thaobh foghlama de, nó rud éigin, ag iarraidh cur leis na scileanna atá agat cheana fhéin?
Em, ba mhaith liom feabhas a chur ar mo Gaeilge labhartha. Aha. Em, trí, tríd an Dioplóma Iarchéime a dhéanamh le, le Gaelchultúr, like, d'éirigh liom cuma deas cruinn a chur ar mo chuid Gaeilge scríofa ach just tá a lán le déanamh agam ó thaobh Gaeilge labhartha i mo thuairim féin. Tá gá le staidear breise. Mm, cinnte, ah, well.
Tógann sé... just bím bím mall go leor nuair a bhím ag caint like tá kind of tógann sé tamall fada chun na focail Gaeilge a tharraingt amach as mo cheann agus cur isteach i mo bhéal so just yeah just ba mhaith liom you know

Tá spriocanna agaibh beirt mar sin a bhaineas le teanga, baint leis an Ghaeilge nó baint leis an Fhraincis. So sin é, is dóiche, ceann de na príomhrudaí a déarfainn faoin bheirt agaibh ná ní raibh, bhí sibh, bhí misneach agaibh agus bhí sibh sásta i gcónaí triail a bhaint as rudaí nua agus níor chloígh sibh go docht go díreach le gairm beatha amháin. So tá mé an-bhuíoch den bheirt agaibh agus. As a bheith linn ar an gclár seo, táimid tagtha go dtí deireadh chláir na seachtaine seo, so go raibh míle maith agat a Nuala, go raibh míle maith agat tusa a Róisín i Lucsamburg as a bheith linn, agus tá súil agam go spreagfaidh bhur scéal agus an éagsúlacht atá in bhur saol ó thaobh oibre de. agus go spreagfaidh sé daoine eile le dul sa treo sin chomh maith. Beidh mise ar ais Dé Máirt seo chugainn le heagrán eile den chlár Deiseanna Duitse agus beidh mé i mbun cainte le beirt léachtóir de chuid Choláiste na hÉireann, Gaelchultúr, sin Eimear Ní Chinnéide agus Fionnuala Nic Pháidín agus Is dóiche beimid ag féachaint siar ar an tsraith agus b'fhéidir ag iarraidh moltaí praiticiúla a thabhairt do dhaoine atá ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge agus go háirithe ar a gcuid Gaeilge scríofa. Ná déan dearmad go mbíonn eolas ar na meáin shóisialta go rialta maidir leis an tsraith seo, mar sin coinnigh súil ar Facebook, Twitter agus Instagram Ghaelchultúr. Beidh deireadh leis an tsraith ar an tseachtain seo chugainn.

i saol na Gaeilge na laethanta seo. Sin an méid don oíche anocht go dtí an chéad uair eile, slán tamall. Slán.